Um, yeah, mar, mar, mar a deir Tomás, táim, táim ag obair sna, sna rudaí seo ar feadh tamaill agus ag smaoineamh fúthu de réir right, na fadhbanna, na fadhbanna in Éirinn freisin, na, na, na buanna atá ag Éirinn, uh, an, an, cúrsaí, cúrsaí geilleagair, sa gheilleagar in Éirinn agus uh, cad atá, Cad atá ag tarlú, go bunúsach? Is rud deacair é maidir le eacnamaí na hÉireann rá cad atá ag tarlú, go bunúsach. Like, níl sé sin an-éasca a rá agus sin sin rud a rinne mé roinnt taighde air go dtí seo. Ach i mbéal an phobail faoi láthair, ar ndóigh, an rud an rud is tábhachtaí atá. in Éirinn ná tithíocht agus is léir é sin ó na polls sna meáin agus de réir nuair atá toghchán ag teacht suas agus beidh sin an rud is tábhachtaí arís is dócha, tithíocht. Agus go bunúsach bíonn daoine ag féachaint air i gcónaí agus tá sé sna meáin fiú an tseachtain seo fiú, praghsanna tithíochta agus iad. ardaithe 8.6% sa bhliain go dtí mí Meitheamh agus tá siad ag dul suas agus ag dul suas agus tá cíos an-ard freisin agus is léir gur fadhb mór na rudaí seo agus bhí mé ag iarraidh tuilleadh tuiscint a bheith agam faoi an méid obair atá le déanamh ar tithíocht agus cad, cad, cad a tharla sna blianta atá, atá imithe go dtí seo agus cad atá chun tarlú amach go dtí 2030 go háirithe. Agus sin, sin go bunúsach atá déanta agam anseo. So, an scála anseo ná. an méid ti, an méid teach i gcomparáid leis an méid daoine fásta sna tíortha. Agus is, is maith liom é sin mar tá sé, tá sé i bhfad níos glan féachaint air sin mar is, is tír óg é Éireann, right, tá an-chuid páistí i gcomparáid le tíortha eile de réir an méid daoine sa tír, so an daonra. Agus. Nuair a bhreathnaíonn tú air mar seo, athraíonn sé an scéal beagáinín, domsa ar aon nós. Thuig mise féin, bhí mé mar mhac léinn sna, thart ar fiche bliain ó shin, agus bhí mé, thuig mé ag an am go raibh fadhb mhór ann nuair a bhí 90,000 tithe curtha leis i 2006, raight? So, ach, Mar a tharla sé, i 2006 bhí muid ach ag tabhairt suas an leibhéal go dtí gnáthleibhéal i tíorthaí eile. Sin a tharla. Agus ar ndóigh bhí fadhbanna ceangailte leis sin, go raibh na tithe tógálaithe sna háiteanna mícheart agus go raibh, ní raibh an measc i gceart nuair a bhí sé, nuair, nuair, san, Sna blianta sin, ní raibh an measc i gceart agus go bunúsach bhí an t-uafás méid creidmheasa sa tír, bhí an iomarca iasacht freisin so bhí sé casta go leor. Ach ó thaobh just na tithí de, ní raibh fadhb mór againn ó thaobh an méid a bhí sa tír. Agus ó sin, ar ndóigh, tá na fadhbanna. tagtha suas go mór agus go bhfuil an daonra ag fás, go bhfuil an méid daoine fásta sa tír ag fás an t-am ar fad agus ní raibh na tithe ag fás agus ní rud nua é sin, ní nuacht é sin dúinn. Ach cuireann an chart seo cruth beag ar. an méid, an méid rudaí atá le déanamh againn fós. So, seo, seo é an, um, seo é an, an toradh go bunúsach, go bhfuil, i mo thuairim féin, thart ar 85,000 uh, tithí gach bliain ag teastáil uainn, de réir go bhfuil an, an daonra ag fás, right? So, rinne, rinne mé iarracht De réir mar a thuigim an geilleagar agus cad atá ag tarlú san eacnamaí in Éirinn, tuigim go bhfuil an méid daoine ag fás go tapaidh agus taispeánfaidh mé daoibh cén fáth go bhfuil sin ag tarlú agus cá bhfuil cá bhfuil an imirce ag teacht isteach, cén tíorthaí atá siad ag teacht isteach go Éirinn ó. Ach. Dá mbeadh 85,000 tithe tógtha go dtí ó seo go dtí 2030, ní bheadh sin an fadhb réitithe fiú. Bheadh sin díreach go mbeidh Éireann ar ais go dtí an leibhéal seo tithíocht i gcomparáid leis an méid daoine atá sa tír. Agus tá sin thar a bheith tábhachtach mar. An samhradh seo bhí nuacht ó roinnt think tanks agus áiteanna cosúil leis an ESRI ag rá go raibh b'fhéidir 50,000 áiteanna, tithí ag teastáil gach bliain. Agus i mo thuairim féin níl sé sin, ní leor é sin. Tá an figiúr sin díreach chun déileáil leis an fás ón pointe seo, ach cuireann sé seo i láthair go bhfuil an pointe seo go hainnis, agus bheadh muid ag rith chun fiú just a bheith ag fanacht san áit chéanna le 50,000 gach bliain. So, an rud a taispeánann é seo ná go bhfuil, an t-uafás méid, mar a deirtear, pent up demand agus na blianta, cúig bliana déag go bunúsach, go bhfuil an fadhb ag dul níos measa agus níos measa agus cuireann sé sin cineál uimhir, uimhir áirithe ar an méid a bheadh sásúil, i mo thuairim, ó thaobh tithíochta. Leanfaidh mé ar aghaidh go iasacht. So, mar a dúirt mé, bhí fadhb mór le creidmheasa fiche bliain ó shin agus bhí sin fadhb casta mar, ar ndóigh, chuir sé sin leis an fadhb tógáil tithíochta freisin tar éis é sin. Ach. Mar a dúirt mé, tá muid i gcónaí ag feiceáil ar na meáin agus feicimid go bhfuil praghsanna tithíochta ag dul suas agus suas. Agus tá sé éasca a bheith ag smaoineamh, bhuel, sin an fadhb, raight, go bhfuil an praghas níos airde agus go bhfuil tubaiste ollmhór ag teacht arís. Agus, yeah, tá seans go dtarlódh sé sin arís, nílim ag rá nach bhfuil aon seans, ach níl an fadhb an rud céanna na laethanta seo. An fadhb na laethanta seo, go bunúsach, ná go bhfuil muid thíos anseo arís, agus ag dul níos measa. Sin an fáth go bhfuil praghsanna ag dul suas. An fadhb fiche bliain ó shin ná seo. So, an rud a taispeánann é seo ná an méid iasacht atá tógtha ag teaghlaigh i gcomparáid leis an ioncam atá ag teaghlaigh agus tá an t-eolas seo ag teacht ó Banc Ceannais na hÉireann agus tá sé an eolas is fearr air seo. Agus an rud a thaispeánann sé ná, fiche bliana ó shin nó dhá mhíle is a seacht fiú, dhá mhíle is a sé, bhí, an airmheán, so i lár, i lár, i lár an raon, bhí an airmheán de loan to income, an LTI, bhí sé an-ard agus sin an, an teaghlach sa lár den, den, den, den raon. Agus ag barr an raon, na, na daoine seo, an, an deich fán gcéad is mó leis an, an uimhir sin, bhí siad gar de sé, sé, LTI sé iasacht sé fá gcéad, sé sé fá a gcuid ioncam, so an-an-ard agus fadhb mór do na teaghlaigh sin agus go raibh an méid iasacht ag cur leis na praghsanna agus go raibh, ar ndóigh, bubble i gceist. Bhí. agus gur phléasc sé. Sin an fadhb a bhí i gceist ann. Na laethanta seo níl sé an fadhb céanna, raight? So, seo an eolas a chuireann Banc Ceannais na hÉireann amach, go raibh ag barr an réimse sin, an deich fán gcéad is airde, ní ach ceithre fá ioncam atá acu, de réir iasachta de. So. Is fadhb an-difriúil é agus tá sé, you know, i gcónaí tá daoine ag féachaint ar na praghsanna agus go bhfuil siad an-ard agus go bhfuil, mar a déarfá, tubaiste eile ag teacht cosúil le mar a tháinig roimhe sin ach níl an fadhb an rud céanna na laethanta seo. An rud eile faoi. An chéad cheart arís ná, ar ndóigh, fás an daonáirimh agus fás an méid daoine fásta. Agus táim tar éis breathnú air sin go cúramach mar níl an t-eolas atá ar fáil faoi imirce go hiontach don tír seo, nó tíortha eile freisin, is fadhb mhór é. Faigheann muid amach nuair. leis leis an daonáireamh cad a tharla sna blianta roimhe mar níl an eolas go hiontach ag an am. Ach bealach atáimid in ann féachaint air ná an t-eolas seo faoi uimhreacha PPSN. Agus cabhraíonn sé seo mar tá siad ar fáil gach mí agus táimid in ann féachaint ar cá bhfuil Cá bhfuil an imirce ag teacht isteach? Ó cén tíorthaí atá siad ag teacht isteach? So, de réir ionad teacht. Agus tá an t-eolas seo suimiúil mar tá muid in ann breathnú fiú suas go deireadh mí Meitheamh, sílim, mí Meitheamh i mbliana. go bhfuil imirce an-láidir arís i mbliana agus you know is léir é sin ón meán freisin agus ó na scéalta atá muid ag léamh faoi i gcónaí. Agus tá an t-uafás méid daoine ag teacht isteach ón Áis agus is rud nua é sin, right? Agus tá cúpla smaointe agam faoi sin, like b'fhéidir gur b'fhéidir gur rud go bhfuil ceangal éigint faoi sin agus Breatimeacht. Tá sé píosa bheag mar anecdótach, like, in aice liomsa i mBaile Átha Cliath, Inse Chór atá muid inar gcónaí, tá siad tar éis an t-uafás méid árasán nua a thógáil agus nuair a théim isteach Go luath ar maidin go dtí an phost nua atá agam. Táim ar an mbus uaireanta ag sé a chlog ar maidin agus tá an t-uafás méid daoine as an Ind ar an mbus liom anois, nach raibh ina gcónaí sa cheantar roimhe sin agus tá sin go hiontach. Tá siad, is léir gur tháinig siad go dtí Éire mar tá post maith acu mar sin an t-aon bealach a bheadh siad in ann an cíos a íoc sna háiteanna sin. Tá an cíos. uafásach ard sna hárasáin nua sin. Ach tá postanna maithe acu agus tá siad tar éis teacht go h-Éirinn, tá siad ag íoc cáin, tá siad ag cur leis an daonra anseo agus an méid daoine fásta. Agus ar ndóigh tá brúanna i gceist le sin. Ach tá sé thar a bheith suimiúil go bhfuil margadh saothair an tír seo ag dul i bhfeabhas. Tá an. Tá an an méid oideachas de na daoine atá postanna acu ag dul suas i gcónaí. So tá tá tá Éireann mar an tír is airde san Eoraip den den rud seo, an méid daoine atá postanna acu agus go bhfuil céimeanna tríú leibhéal acu. Tá Éireann ag barr an an an raon sin de de Eoraip agus déanann sé ciall agus go bhfuil feabhas mór tagtha air sin De réir I gcomparáid fiú le deich bliana ó shin, bhí sé cosúil le circa 6% sílim, i 2014, agus i mbliana tá sé thuas go 54%, agus tá sé, you know, is, is, is scéal maith é sin de réir an, an cineál margadh saothair atá againn agus an cineál fostaíocht atá á chruthú ag comhlachtaí sa tír seo. So tá sé thar a bheith suimiúil go bhfuil Daoine ag teacht isteach ón Áis. An darna áit ná an Aontas Eorpach, actually, an sean-Aontas Eorpach, so tíortha a tháinig roimh dhá mhíle is a ceathair, go háirithe. Sin an darna áit. So, an scéal anseo, sin an méid daoine i ndiaidh an lae atá ag teacht. So. Roinnt thart fá 40 duine gach lá ag teacht isteach ón Fhrainc, ón Ghearmáin, áiteanna mar sin. I gcomparáid le an Áis, tá sé 60, 70 fán gcéad, 70 daoine gach lá ag teacht isteach. Áiteanna eile, I don't know, i, na blianta, na blianta roimhe sin bhí an-chuid daoine ag teacht ó na, na tíortha nua. as Eoraip so fós ag teacht go h-Éirinn tar éis fiú tar éis na fadhbanna san eacnamaí. Bhí an-chuid suim ag daoine teacht go h-Éirinn. Ar ndóigh, is tír saibhir muid ó thaobh ioncam de agus sin fáth go bhfuil daoine ag teacht anseo. Agus tá sé sin éasca le fheiceáil nuair a breathnaíonn tú ar rudaí go cúramach. I gcónaí tá tú ag, b'fhéidir, cloisint faoi olltáirgeadh náisiúnta nó intíre, GDP agus mar sin de, agus ní fiú a bheith ag féachaint air sin d'Éirinn agus tá sin, tá a fhios ag gach eacnamaí in Éirinn é sin ach fós féachann daoine air mar, you know, Tá suim ag daoine faoi na comhlachtaí móra seo agus an méid brabús atá á chruthú acu, ach níl sé sin an rud is tábhachtaí den fíor-gheilleagar in Éirinn. An rud is tábhachtaí ná na postanna atá sa tír, an margadh saothair agus an fostaíocht ard-leibhéil atá ann. Agus an ioncam, like, tá an ioncam ard agus tá, tá daoine ag iarraidh teacht go hÉirinn chun páirt a ghlacadh sa, sa scéal sin agus go bhfuil, you know, is léir é sin ó na, ó na figiúirí seo. Um, ach ar ndóigh, ioncam sin ach rud amháin, like, bhí, bhí Úna ag labhairt faoi saibhreas uh, agus ó thaobh saibhreas de, ní dóigh liom gur tír saibhir í Éirinn, uh, níl na rudaí againn. cosúil le tithíocht, cosúil le. níl an infheistíocht ard go leor, níl. níl muid. ní déanann muid comparáid maith le tíortha eile san Eoraip de réir. na busanna, na traein, na traenanna, like, an córas, an córas. poiblí, just níl an infheistíocht déanta againn go fóill. Agus déanann sé ciall ar bhealach. Ar ais go seo. Seo an áit a bhíomar ag tús ag tús an céatadán seo, go dona ar fad ó thaobh tithíochta. Agus ní raibh fhios againn mar ní raibh sé soiléir dúinn ag an am go raibh an fadhb chomh dona sin mar, Ag smaoineamh faoi an chéad bliain roimhe sin, is tír imirce a bhíomar, like, daoine ag fágáil an tír ar feadh céad bliain, dhá chéad bliain, agus na tíorthaí eile san Eoraip anseo, sa réimse ansin, bhí siadsan ag fás, go bunúsach, Tar éis 1950 bhí athdhéanamh déanta ar fad ar na tíorthaí sin a bhí scriosta sa Chogadh Domhanda, sa darna Cogadh Domhanda, agus bhí siadsan ag fás go bunúsach. Agus ní raibh Éirinn. Ní raibh Éirinn bainte leis go mór agus bhí daoine ag fágáil an tír. Ar ndóigh, i 1960 bhí ní raibh ach 2.8 míle duine sa tír. Agus tá gach rud níos soiléire go bunúsach nuair a féachann tú ar daoine ar dtús sa gheilleagar. Tá gach rud níos soiléire. Tá gach rud níos casta nuair a féachann tú ar brabús agus ar comhlachtaí móra agus, you know, tá siad chomh mór sin go bhfuil an scéal tábhachtach. an-bheag i gcomparáid leis na brabús, na méideanna brabús seo, agus ní linne an brabús sin go bunúsach ar aon nós, is you know is le comhlachtaí Mheiriceánach iad go bun agus sin an fáth go bhfuil sé níos fearr a bheith ag breathnú ar ioncam náisiúnta seachas ar GDP, ar olltáirgeacht intíre. An t-aon rud eile atá le rá agam ná. Tá mise, de réir an daoine eile atá ag breathnú ar an gheilleagar agus atá ag smaoineamh faoi chúrsaí eacnamaíochta in Éirinn, tá mise féin tá mé ag súil le go mbeidh rudaí níos fearr ná na daoine eile, den chuid is mó de. Agus an fáth ná Dúirt mé gur tír saibhir muid ó thaobh income de, tá an-chuid income againn. Níl na rudaí againn go fóill, ach má déanann muid iarracht maith iad a thógáil, na tithe a thógáil, an stuif nach bhfuil againn a thógáil, tá deis againn fás go mór. sna blianta romhainn mar tá an-chuid obair i gceist leis sin. Tá an-chuid an-chuid obair le déanamh ag an tír agus tá an tá an tá an airgead ann chun é a dhéanamh. So an t-aon rud nach bhfuil againn ná uaireanta níl an níl an fuineamh ann, níl an níl daoine ag iarraidh smaoineamh go mór faoi cad atá ar fáil don tír seo. Ach má déanann muid iarracht ceart leis, sílim go mbeidh ráta fáis an-ard ag an tír as seo ar feadh cúig, sé bliana le teacht agus go mbeidh muid in ann dul chun cinn ceart a dhéanamh, go háirithe ó thaobh tithíocht ach, mar a deirim, de réir na rudaí eile nach bhfuil.